zolondola zokhazokha muno mu studio ine dzina langa happy kasinja banda koma ndili nawo munthu wamkulu amene amazukuta nkhani zonse muno mu studio steve kondwa banda ndakulandirani mu programu imeneyi eh wow ndithu masiku akupita christmas yasala pang'ono christmas yatalikira msanamiza Ah, christmas yasala Ndi mu December. pang'ono iya tikumpano

koma ndizosangalatsa kuti akusakasatayambikire Yes. Ah, ndithu so far so good eya zabwino kwambiri zikuyenda kwabwino Mm.
steve pakati apa tinali ndi nkhani ya ya speaker wa nyumba ya malamulo mphekesera tisanapite ku ma elections kapena kuti ku zisankho za uh, speaker zimamveka kunena kuti pa list imene ijayo palinso akondwani nankhumwa koma mmene anthu amasankha dzina la akondwani nankhumwa sitinalione dzina lapita kuti linapita kuti chachitika ndi chani kuti akondwani nankhumwa ife timamva kuti ali pa list yoti akhale speaker koma sitinalipeze pamene paja pamene timakasankha happy zimenezo ndi ndale politics mundale kumakhala anthu amaganiza Uh-huh. mundale kumakhala kusewerana chabwino mundale kumakhala kujudulana Mm. anajudula anankhumwa panali mayina atatu kwambiri Yes. kumankamveka eh? Yes. four tero Mm. panali a sameer suleman Aha. akondwani nankhumwa Aha. ena akakuphalombe Dzina lawo limatithawa. kapena a miliyoni akuphalombe Yes. ngati sindikulakwitsa Mm. nde panali la peter dimba Yes. atatu four Mm. so malamulo aku parliament oyendetsera nkhani ya u- chisankho cha speaker Mm. amanena kuti maina asapitirire four chabwino akhale 4 Aha. asakhale 5 yayi maximum four 4 Eh, ndiye panali mayina amamamveka mkatikati mosanafike tsikulo chabwino komano ah, poti izi ni ndale Mhm. akaona fa anankhumwa sungawaphweketse Aya. anankhumwa anakhala leader of opposition anakhala leader of opposition anankhumwa kuli ma mp ena abwerera omwe amawakondabe yes sure ndi azinzawo oh yes sunganene kuti ndi 4 sunganene kuti ndi 10 sunganene 15 Alipo.
zosadziwika koma Alipo, amadziwa alipo. anthu ena kunena kuti anankhumwa Eh. ali ndi manambala yes nde mwina iwowa akakayima nawonso pa mpando umene akuzakatisa mavoti akuzapeza kuti apeza mavoti agawa manambala ena mwina wa kongeresi nkudutsa mwina asameer suleman nkudutsa mwina enawo A dimbawo, amene ndi nkudutsa. nkudutsa Chabwino. so anapezeka kuti Ah, malire opereka ma nomination papers Mhm. ndi wanikoloko masana chabwino oyamba kupereka anali a sameer suleman as- ah, clerk of parliament anatchula nthawi yake chabwino kenako kunabwera adimba kenako kunabweranso anthu awiri Mm. amenewa amene ati aujeni asandramu Mhm. ah, komanso avigalo Chabwino. anapereka manominations omalizira adali a Kondwani Nankhumwa kangati namba 5 chabwino ndipo kuti malamulo amayenera kuti akhale akhale folo anasankha anthu folo oyambirirapo Wow. awa ndi wapanga disqualify osakhala nkhani ya nthawi koma choyera anthu akwana anthu akwana Ah, so enawa awiriwa panthawi ya vote Mm. sanazivotero iwopo anapeza maziro olo iwo sadazivotera sonyeza kuti kuli anthu ena omwe anaona kunena kuti ah mukudziwa kuti uyuyuyu Eh. timujejemetse Ehe. awawa atakapereke tikwane folo titere ndekuti uyu amadziwadziwa zizonendali Eh, chabwino ndi chichiwa chabwino kuti awajudula a Nankhumwa Yeah. anajudulidwa mwa mtundu otero Mm. osabi koma anavomereza chifukwa pamacheza ndi wailesi ina koma anatuluka Chabwino. i think santha basi zina mwina zinakhumudwitsa Yeah. so akhoza kukhala kuti iwowo Mm. anali ndi confidence kunena kuti tilipo anthu folo Chabwino. koma sanadziwe kuti upandu wa anthu ena kapena ndale zolikhana ndale ndi kugwetsana Ena Ndale zolikhana, akuyenda ndale zogwetsana. zotani. anaseweradi ndale Mm. ya chifukwa iwo mwina amati "Ah, Ndipo- ndipo zakapereka ndikamapita parliament ndikapereka ma nominations tilipo anthu kale folo Mm. koma osadziwa kuti Kumbuyo uku kuli- Folo, maina enawo Mm. anthuso tamvera pomwe akili ku parliament amalengeza kuti pali anthu 4 pali anthu ena awiri iso otero kwa nthawi yonseyi kunalibe Mm. chifukwa iwo akhala leader of opposition kwa nthawi yayitali Yes. ma standing order za parliament amawadziwa Eh. ala akakhala kuti akudziwa kunena kuti kuliso anthu ena Anakapita molawira.
kummawa akapereke anakapeza kuti akadati

koma kunali kungofuna anthu enawo Mm. ah, sitinganena kuti ndi ndani anayambisa zimenezo ndale zimenezo asewera ndi ndani koma Koma. pakuoneka kuti paseweredwa ndale paseweredwa ndale zomwe apululitsa a Nankhumwa chinthuchi Mm. kuti asapezeke apikisana nawo chifukwa choti mwina amaopa kunena kuti akhoza kugawa mavoti akhoza peza kuti mavoti apeza wina iwo atengapo 20 Mm. mwina ikhale advantage yawina Ya wina, so sitinganene kuti awa apanga izi Ndiye ndi achipani ndani? chakuti umboni umenewo tilibe koma tikungodziwa kuti izo ndi zomwe zachitika zachitika ndi zimenezozo Eh. kunena kuti mmene amakapereka anthu four akwa- akwanakale Eh, anathamanga kale iwo akapereka mochedwa kuwapululitsa mwa mtundu otero kuwajudula sikuti usipika ujati umangoona kuti umangochitika mamuchi Yeah. umayambira patali kukumana ndi ndi ma MP aja eh, kukambirana nawo kupereka kangachepe Ah, bodza ine.
Ah, ah. Mpaka kampeni izo. Ai, kampeni ya uspika Ah, eh. Ah, kampeni ya uspika Ah, ndithu kampeni ya uspika simakhala sewera ma MP onse apita ku parliament ti- kampeni Uma- yanji umakhala kuyenda nawo anthu aja tapitani mukandivotere mfundo zanga izi ndi izi izi izi mwina mwaitana ku dinner mwina mwaitana ku chani

pala suleman asu- as- ah, suleman pala musowa komanso pala jolobala anthu amene wawa ndi ajaona kuti ine ndimawaona ngati kuti mwina mwake mmene anali mparliament amayankhula ndithu eh, asuleman atulusidwapo mnyumba muja kangapo konse Ah, ndikaonanso amusowa ayi, ayankhulapo kwambiri ndikaonanso ajolobala ndi oyankhulayankhula kuti parliament iyi iyende bwanji ndikuona ngati anthuwa ngavokovoko eh, mwina pa chingerezi ndimomo mtundu otero parliament iyi iyenda bwino koma anthu amene aja anali ndi aphungu Mhm. koma anali aphungu Chabwino. aku mbali yotsutsa yotsutsa Ah, mukaona mukatsatira Mhm. parliament kuja Mm. anthu aja tikamanena kuti ndavoko Mm. amapanga voko chifukwa chani Aha. choyambirira yes amakhala kuti anena chani Mm. kuti mwina afike kuti sakumvana ndi ambali mwina aboma mpa- ikuwatulutsa ine kawiri mnyumba. kawiri Mm.
ah, tiyambire mwina suleman asuleman anali chairman wa agriculture chabwino amakhala kuti mwina abweretsa nkhani yofunsa mafunso kuti kuti fetereza munapezeka manyi mwagula kubutchala Mm. mwina chimanga njotani njala Yes. mwina mukaona amusowa amusowa uh, kukamba nkhani yomwe zikuwakhuza anthu mwina mukaona ajolobala akufunsa mwina za mafunso okhuza nkhani ya ndege Mm. kuti kodi ah, mwina Inayenda kumachita kukhala bwanji? tipange Ili motani, bwanji? tipange motani. Yes, yes. mwina mafunso ena chomwe chimachitika mukakhala kumbali ya boma muziona parliament ikupitayo mukakhala mbali ya boma mumateteza olo chinthucho mukuziwa kuti chikuchoka ku Pala position weak, pali ichona nya- yes. mumatha kumachikira kumbuyo Chabwino. nde mwina akukamba nkhani za fetereza Mm. aboma aja akuchita kunong'a zoti iyoyo yatibaya amachita makani kumakuwa kumene kuja uyu akufuna mayankho yes therefore afuna mayankho uku ena afuna kuteteza president wawo ndi boma lawo makhala ngati muli phokoso kumaoneka ngati kuti wina wake Mm, ngwaphokoso amapanga kwambiri. phokoso Mm. chifukwa choti akufuna kuti apeze mayankho omwe amalawi akuti akufuna mm. so mukakaona ma- ma zo- zo- zosanzija za parliament mmene zimayendera mukapeza sikuti amangodzuka ndikuyambisa Ndikumayamba phokoso. phokoso, ayi, Ayi. ndithu. Panali- amadzuka kuti akufunsa zokhuza nkhani ya ulimi kapena chomwe chikuphinja malawi Ndi chiti. kapena chinachake sichinachitike Chabwino. ndekumbali inayi ikufuna kuyikirana kumbuyo pamakhala pabwera phokoso Mhm. therefore pabwera phokoso Mhm. ah, mwina akuona ngati kuti akuyambisa phokoso uja no Ndi- opposition Yeah. iye uja atuluke Mhm. so panopa ndi zosiyana chabwino chifukwa chakuti mpando wa uspika Mhm. deputy speaker Mhm. ah, kapena wachiwiri kwa wachiwiri wawachiwiri yes umakhala ndi okuti ukutsatira malamulo okay ndiwe tate Mhm. wa anthu onse wanthu onsewo yes pamene paja pano sukapanga so zachipani zako okay mukadabwa kunena kuti madecisions amakapanga Mm. mwinanso ena ndi opweteka chipani chawo okay akuthanso kutulutsa munthu wa chipani chawo amene watani wapita wapanga. across the floor si yes. koyamba Mm. kukhala ndi spika wa chipani cholamula zimachitika chipani cholamula chikakhala ndi aphungu ambiri ayenera kuti chimakhala awine ndi nanga mwayi. so amakhala kuvota Mm. pena zimatha upeza kuti chipani chanu chili ndi mavoti oche chili aphungu ochepa ambiri ndi opposition speaker ndikukhala opposition koma munthu uja ndikugwira ntchito yake yabwinobwino

nthawi ya malemu rodwell munyenyembe ndi nthawi yomweno ah, adapezeka kuti a bingu atuluka ku Atuluka ku udf UDF. apanga chipani Apita- chawo dpp Eh, ndi majority ya ma mp ambiri Mm. ndi ya udf Mhm. akaphatikizana ndi mcp yes nthawi yomwe kunavuta nkhani ya impeachment Yes, koma mukaona yes, mmene anapangira handle anapeza kuti ndine wa Ngoza bwinobwino. udf chifukwa chani chifukwa chomwe malamulo a uspika Mm. amauzira Mm. mmene amakhalira Mm. akuyenera kupanga control chinthu chija Mm. mukaona louis chimango louis Yes. chimango anakhalanso speaker wabwino mukaona chimunthu banda Yes. Ah, Anakhala mukabwera speaker, pa speaker a gotani wabwino. hara kunabwera clement chibalemu clement chiwaya Mm. kunabwera aisha adams Mm. kunabwera ah, ujeni ah, ndani a mcheka chilenje anakhalanso A Mcheka deputy Chilenje, speaker yes, yes. adams anakhalanso deputy speaker a madalitso kazombo Mm. A- as pa mcp anakhaponso deputy Deputy speaker, speaker yes. so ndi zinthu zokuti anthu aja sikuti anthu ayembekezere kuti a suleman zomwe amapanga ah, ku parliament ija ndikuti azikapanga pa speaker ayi ende anenanso okha kunena kuti Eh, mu mawu awo eti Mm. iwo aja anena kuti ayesesa kuti parliament ija ikhale yokomera onse chabwino sakhala satenga mbali Mm. pochita zinthu Mm. ah, sakondera Mm. ah, komaonesa kuti pakhale chilungamo chabwino zomwe zimakhala chani speaker So, tiyembekezere Ndekuti kuti zinthu lero, ziyenda, eh, yes.
amauza akauza malamulo ndi nyumba ya malamulo Yes. so amayeneranso kutsata malamulo a m'nyumbayo. speaker.
so a musowa apanganso chimodzimodzi Yes. amayi Ajoloba- jolobala apanga chimodzimodzi zimene zija amapanga ngati ali ukoko Ali ma- ma MP. mene ukakhala mp poti umakhala di- debate kumene kuja osiyanasiyana kuti inu mukufuna chinthu cha amalawi Mm. chimveke Mm. koma ena sakuchifuna Mm. eh, so kumene kuja kumakhala kuonesesa kuti zimene zija zikatani Zikaoneka zikaoneka so bwino. anthu amene amakhala ndi nkhawa komanena kuti ya aya komano aka- Suleman akakhala a- akapanga matempa iya Eh. akulakwitsa chabwino Aku- okay munthu ni munthu Ehe. koma Umapsa kukhala ndi matempa mtima pang'ono. komano amapangidwa train bwino akauzidwa akuyenera kuti apange chotani chifukwa yes ukakapsa mtima ndekuti nyumba Nyumba yasokonekera komano tsopano. ukadabwa kuti zomwe akupanga Mm. na si zomwe mumayembekezera kudabwa kuti akupanga handle Zabwinobwino. nyumba ija bwino Mm. chifukwa chakuti malamulo mmene amanenera pano pano ndi tate Chabwino. so mukamakhala kumati ayi akapanga zija amapanga zija Mm. i think nde kuti simukudziwa kuti kodi ma standing orders Komanso a kuti parliament amatani, zimene- amayenda bwanji Yes, komanso yes. pa zifukwa zimenezo zomwe ankachitira zimenezo Mm. zinali zotani zinalipo Eh, zinali Chabwino. zotani Chabwino. amangodzuka kungobweretsa chisokonezo ayi pamakhala kuti China alankhula chake chinthu chichita trigger. chomwe amafuna kuti amalawi a- ayimirire koma anthu ena akukana koma pamapeto pake aoneka oyipa ndi ndani ndi iwowo nde so ah, tiwafunira zabwino zonse Tiwafunira zabwino zonse. Ah, ndithu ah, ndimene zayendera Chabwino. iwowo Aha. spika wa nyumba ya malamulo Aha.

mbendera petupetu wa Pala polisi petu. pamenepo Apolisi akukabira amakhala ndi njira wa polisi zosiyana- pamenepo. Eh, eh, Oh. eh, eh, muka- ndikakuuza lero bwino malamulo ake mmene amayendera takhala kuti lero ndisafotokoze koma Chabwino. ndisafotokoze kuti kuti zimayenda Motani. motani komano Ndi udindo ah, waukulu. ndi udindo waukulu kwambiri Yeah. alemekezeka ndithu Ehe. ah, moyo wasintha ah, moyo undiperete Eya, Imasintha. tsogolo la munthu amalidziwa ni mulungu Mulungu. ya palibe adalotapo tsiku lina kuti Eya. asa a suleiman Azakhala- amusowa anthu akamaona amusowa kuti akadzakha is- is- se- first se- deputy first speaker. deputy speaker. akamaona Jolobala kuti Azakhala banda second deputy koma speaker. moyo ufake muzikhalirana bwino yes mawa lathu amalidziwa ni mulungu Mulungu. ndipo tiziwopa amene ali pambuyo amene mulungu sanamdalitse Tiwopa amene. timuwopa Tiwopa Chifukwa amene. amadalitsa kuposa mmene Mmene- watidalitsira ife amene tili odalitsika pano chabwino Eh. Eh, mwayankhulatu bwino kwambiri Ndithu. ngati mul- mulaliki muli pa gome mulalikira gwede gwede ngati mwatsegula kumene wa kanema wanu ino programu yake ya gwede gwede kukamba nkhani zosiyana siyana timweko madzi pang'ono tikabweranso paliko tili nazo nkhani pano zochuluka khalani pomwepo

ndinaye mkulu amene uja amene amazukuta nkhani zosiyanasiyana steve kondwa banda steve ndikulandirenso kachikena muno mpulogalamu ya gwedegwede zikomo kwambiri kuyambira pamene uh, tidavota pa chaka chino um, pa september 16 mpaka pano pamene tikunena kuti tsopano takhala ndithu boma limene lili mwezi wa number 2 uno pachitika ma appointments kapena kuti anthu kusankhidwa maudindo osiyanasiyana kuti ayendese uh, boma limeneli kabineti pano tikunena kuti ayi yangotsala pang'ono kuti ikwanire komano pali manong'onong'o kuyankhula yankhula kuti mwina amene akumasankhidwa mu parliament mwina ndi ena ali ndi mwina timilandu pang'ono pang'ono choncho Mu cabinet? mu cabinet Kapena makamaka. maudindo osiyanasiyana. maudindo osiyanasiyana kuphatikizanso mu cabinet kuti anthu ena mwina mwake akuoneka kuti ayi ameneyu wabwera bwanji mwina timilandu tina ndi tina zikuyenda pa mtundu otani ma appointments pano pa malawi pano Ah, litachoka boma la dpp Mm. chaka cha 2020 tinaona akuluakulu ambiri Yes. chipani cha dpp akuluakulu a chipani cha dpp Mm. akumangidwa Yes. pa milandu yosiyana yosiyanasiyana yoganiziridwa Mm. milandu yomwe ikupitirabe ku khoti yes Ah, tsopano amene amalamula kuti munthu uyu ngolakwa ndi akhoti ndi akhoti Chabwino. koma anthu ndioganiziridwa Mm. so ukakhala ndioganiziridwa sikuti malamulo a dziko amakukaniza kuti sungakhale pa udindo wina uliwonse okay ukakhala kuti ndiwe woganiziridwa yes chabwino sikuti amakukaniza kuti sungagwire ntchito ina iliyonse Mm. Ah, Mm. pokhapokha khotilo litakhala kuti lakupeza olakwa chabwino kuti lakupeza olakwa munjira yosiyanasiyana kuti ulipira fine Mm. kaya upita ku ndende Mm. kaya usadzalakwenso mlandu ngati omwewu Chabwino. kwa zaka ah, ah, amapasa zingapo zingapo kapena mwina Mm. ah, pamakhala zinthu zosiyanasiyana Mm. so chipani cha dpp pamene chabwera Mm. ah, anthu ena amene asankhidwa mwina maunduna Mm. maudindo ena mukulankhula kwa anthu ena Mm. mukuona kwa anthu ena akuti ndi anthu omwe mwina ali ndi milandu Milandu. yosiyanasiyana Ajati kuti milandu oganiziridwa. yawo yonena kuti sinathe idakali kukhoti Chabwino. ndiye ena akunena kuti zimenezi a Mutharika akulakwitsa Mm. kuti kutenga mwina anthu omwe ali oganiziridwa Mm. kuwapatsa maudindo milandu yawo sinathe Eya, koma awapatsa atapatsa milandu. maudindo. maudindo komano ndimmene ndakamba kale kunena kuti limapeza munthu olakwa Ndi court. court Mm. mwina munthu asanakapange naonso professor of law Yes. zonsezo azilingalira Mhm. aziona Mm. koma pakuti mwina anthu ndi osatani ndi osalakwa sanapezeke olakwa Chabwino. mwina funso nkumafunsano kumanena kuti kodi mwina pamene ali maudindo amenewo milandu yawo ipitirira Ipi- kapena kapena sipitirira. sipitirira. Ndi funso loti tizipangano debate Chabwino. apapo Mm. kodi ngati sipitirira sipitirira chifukwa chani kodi ikhala iyende motani Mm. chofuna chipanga chani chimene chomwe- chomweno tingapange debate Ngati Chomwe ikapitirira, chimachitika, eh, chabwino. have, Kapite. Mm.
ah, tifune tisafune Mm. appointment ya ndale Mm. amampatsa munthu amene ali okhulupirika kuchipani Okay. amene wathandiza kuchipani okay inuyo mudakhala kuti sinu a dpp Mm. sinu a kongeresi Mm. kaya ndinu ophunzira chotani Mm. sikuti angongonyamuka kudzakusankhani pa udindo sizimachitika yeah, yeah. so anthu aganiziridwawo akunenedwawo koma ngati akuoneka kuti kuchipani ndi anthu okhulupirika komanso ndi othandiza ndi chifukwa chake aika patipo othandiza Ayika pa meza kuchipaniwo chawo. yes chabwino a political appointment ina iliyonse Mm. kuphunzira kwako kumangokhala kwachiwiri Mhm. koma kawirikawiri Ija timati added amatengano advantage. eya Mm. akamakamba kuti chipani chathuchi ndi system system simupanga ndi munthu wadera Ayi. iyayi sizimachitika imakhala kuti ndi- system mumatenga munthu amene ali okhulupirika Kuyi- ndikukamusiya pamene pajapa polingaliranso maphunziro ake kuti ndi otani Chabwino. koma choyambirira amayang'ana kukhulupirika kwa Kukhulupirika munthu ku- kuchipani komanso kutumikira kwake ndi kuthandiza kwake kwa chipani Chabwino. kenako maphunziro ake nkumayang'ana Ndi kumabwera pambuyo. pambuyo. ndi chifukwa chake anthu ena amanati "Eh, wakuti wakuti eh, sanapite ku sukulu koma Koma apatsa udindo wakuti, wakuti eh. amayang'ana kukhulupirika kwake chifukwa mpulezidenti kapena kundale mumazizungulisa ndi anthu amene akut- atakutumikireni Chabwino. amene mukuwaziwa amene atapange inu zimene mukufuna chifukwa ke imatchedwa kuti sistemu so so polingalira kuti anthu khoti silinawapeze olakwa Olakwa. sitikuyikira munthu kumbuyo koma tikunena za mmene malamulo amakhala. amayenera yes ali ndi ufulu opatsidwa Wasankha kusonera kuti akhale iwo. maudindo amene. komano iwowo akuyenera kugwira ntchito modzipereka kuti aonetse kuti akutumikiradi amalawi chabwino komanso mtsogoleriyo achenjeze mmene akuchenjezera kuti ndikakupezani mukupanga zinthu zolakwika Ndikuchotsani. ndikuchotsani chabwino komanso akunena kuti mwina auze amalawi kunena kuti pamene ngakhale ali otere tawapatsa maudindo koma milandu yawo izipitirira mpakana khoti poti ndi loyima palokha lizapereke chani lizapereke Chigamulo. komano chomwe muziziwa tifune tisafune maudindo chipani china chilichonse cholamulira chikamampatsa munthu udindo kaya ndi u ceo wakuti Mm. kaya ndi uchani wakuti Mm. kaya ndi chi- mpa- amayang'ana Samangotola kwina kutumikira kwa kulikonse. iyeyo kukhulupirika kwake kwa kuchipani Kuchipaniku. kuti akwaniritse zofuna zawo so mundale za ku africa Chabwino. sutenga munthu wadera mpovuta Mm. mwina m'mabodi mutu a ma parastatals Chifukwa mwina ndi ochuluka. maonesa kuti cheyayo akhale wanu Chabwino. mukhale anthu Enawo atatu akhoza folo kukhala- anu Mm. enawo akhoza kukhala enawo Chabwino. ndi ndale za ku africa Koma pa- ndi zimene kukhala zozo pa- komano wati tiziziwa kunena kuti ku ndale Mm. timayamba kuyang'ana za ku africa kuno kuti kodi uyu anatithandiza motani Yes. ndochikonda bwanji chipani Yes. atithandiza motani maphunziro ake ndotani Ngwathu uyu.
so ndi debate yomwe anthu abweretsa Mm. yabwino kwambiri Ah, mwina yomwe tingamakambirane kunena kuti kodi mmene zateremu Milandu milandu yawo ikhoza kupitirira. ipitirira Kapena kuti basi siipitirira. tayire tayire. koma anthu aja siolakwa Chabwino. pokhapokha khoti Linene lizapeze kuti kuti awa. ndi otani ndiolakwa Ndi- ndiolakwa Mm. ndiyeno poti siolakwa ndongoganizidwa pakati pano ali ndi Ak- akhoza ufulu kutenga udindo wina ogwira uliwonse. ntchito ina iliyonse Chabwino. chimodzimodzi ife pa moyo wathu Mm. taganiziridwapo komanso tapezedwapo anthu Yes. alipo a- ambiri a mabanja amakugwirani kusachita zinthu zabwino koma adakukhulukirani ndipo mudanena kuti ndasintha ndikusinthani kwa mtima ndi mukuyankha funso lomwe ndakufunsani kapena kuti- ndikuyankhatu chifukwa chokuti amalawi timayang'ana chitsotso cha mmaso mwa mwa anzanu anzako koma kuyiwala kuti ine Ati chimtengo chilimo.
anayamba atagwidwa ya kuchigololo Ko- sindikupanga encourage kunena kuti pamene pachitika zotere zotere ndikuti anthu amene asiyidwa no Mm. komano ndi anthu owaganizira aliyense amaganizira sanalakwe pano akufufuzidwa kuganizidwa sikuti ndiwe wolakwa Chabwino. limapeza wolakwa ndi khoti koma malamulo sanena kuti munthu amene akuganizidwa ndekuti Asa- sangapange asatenge business mphunzitsi Ayi. sangakhale board chair Ayi. ayi sangakhale wakuti Mm. komano angotipanga choti anthuwo paokha agwire ntchito modzipereka Yes. amene akuganiziridwawo Mm. omwe anthu akuwakambiranawo Mm. agwire ntchito modzipereka motumikira malawi Yes. komanso boma lititsimikizire kuti ngakhale anthu ali pa maudindo awa Mm. milanduyo iziyenda bwanji izipitirira, komanso sipakhala influence ina iliyonse Mm. yokuti mwina anthu azikhala akukayikira Chabwino. pakhale amene ndikamachitika Chabwino. ndi chomwe tingapemphe Chabwino. Ichi ndicho Chimenecho. ndimenecho nanga si kusankhako ndakamba kale Mm. akusankha mwina chifukwa chakuti anthu ndozipereka kuchipani kungozipereka.
anathandiza kuchipani ndimene ndale zimakhalira Zimayenera, yes. ndale mumasankha anthu omwe ali okhulupirika Pa Chingerezi Anthu amati omwe- loyal to the party. yes Mm. komanso i- ndale ndi investment Yes. anthu apanga invest zinthu zawo motani Mm, kuchipani kuchipani. zimenezo sitingakane ndale za ku africa komanso ndale za ku malawi zimakhala choncho wina wake sangapereke ndalama zake kuchipani

adasiya anthu eni eni a kongeresi Mm. ndikukatenga anthu akutchani mapeto ake ndi izi Kugwa. zinachitikazi mistake Chabwino. idali patipo Pamenepo. yoyambirira pati anthu omwe athandiza achina chilima kuwaponya kumbali Mhm. achina chihana nthawi imeneyo Kuwaponya uko. achina katsonga Kuwaponya uko. achina ndani aja a mwenifumbo ayilala kwaponyaponya uko koma samatengera anthu amene ama- akuzogwira ntchito yabwino chipani momwemo ena mwathandiza nkuwaponyawo apa izi ndi ndale chabwino anthu amapanga ndale amakhala atenga chuma chawo kupona atenga kuika nzeru mdali zawo uja amene wakambira Kufuna kuti ndi kuti investment ndeno mukasiye mukabwerese munthu oti ndale sazidziwa sakutidziwa kungontenga mati utchalichi umponya pamenepo ndi a kubanja kuzizungulitsa